kukulandira ndithu kuno ku mbc ndi programu ija yapambani mtsiku ya lero tikhale tikukamba kwambiri nkhani zokhudzana ndi maseweraja ampira wa manja ndipo mtsiku la lero tili ndi mtsogoleri wa bungwe lija la netball association of malawi uyu ndi vitumbiko gubuduza ndi mtsogoleri amene pakadali pano wapatsidwa mandate yoyendetsa masewero amenewawa kwa zaka zokwana zinayi adangoyamba mongogwirizira koma mchaka choyamba zinthu zazikulu zinachitika pakadali pano ntchito zinanso zayamba kuoneka ndipo lero lino Tikhale tikuyang'ana magawo awiri atatu kuphatikizapo kuti kodi ma Queens zinthu zikuoneka bwanji. Tiyeni tikhale limodzi pamene tikucheza ndi Vitumbiko Gubuduza kuchokera ku bungwe lija la Netball Association of Malawi. Ready, steady, go. ndikulandireni mpulogalamu yathu ya mtsiku lalero uh, ya pambani uh, kukumana kwa nthawi yoyamba mpulogalamu imeneyi ndikufuna ndidziwe komanso ndikukhulupirira kuti amalawi afuna adziwe kuti kodi masewero a mpira wa manja ali pati kuchokera pamene inu mudatenga utsogoleri otsogolera bungwe la NAM ngati ogwirizira komanso pano tsopano pamene teremu yanu ya zaka folo iye ayambika Ah, zili pati masewero akuoneka bwanji a netball Um, I, I think masewera um, tikakamba za mwina masewera a national team uh, tinene kuti masewero amenewa ali ndi potential yayikulu uh, yokuti they can do better or utha mlingo wawo masewero awo utha kupita pa mtengo wapatali um, so Taonapo zinthu zingapo zimene eh, maseweredwe a atsikana awa alili ndipo ndikukhulupirira kuti um, pa nthawi imene atsikana akusewera ma competition i think adzaona zinthu zosinthika komanso uh, za mtengo wapatali so potential ilipo komanso ndikukhulupirira kunena kuti eh, pa zaka ziwiri mwina zimene takhala tikupanga rebuild pakhala uh, improvement yayikulu pamasewero a local i think ndi mixed bag um, kunena kuti eh, tikamayang'ana ku super league tikamayang'ana matimu akuluakulu at national level ma competition alipo and eh, ndi zinthu zosangalatsa kwambiri chifukwa chonena kuti tili ndi fdh super league tili ndi nico top 12 Ah, komanso tili ndi ma regional competitions amene akuchitika mmadera angapo pali ma areas awiri amene ndikuona ngati tingapangepo mwina ndingonena kuti atatu amene mwina titha kugwirirapo uh, we can improve on uh, number one ku eastern region kulibe league Mwaneneratu kukhala ngati league yavuta eh, league kuvuta kuti akhale ndi league yokhazikisika nde mukayang'ana mu zaka ziwiri zimene mwakhala pa udindo umene wa nam i hope kuti zaka ziwirizo sikuti zatha konse koma muli mchaka chachiwiri titero mukaziphatikiza ah, ndi zinthu ziti zimene mukuti mukakhala mukumati ifeyo tayesesa ah, kusunthako kuti masewerowa a netball mwina akhale ngati akubwereranso mchimake um, i think choyambirira mwina chachikulu tingakambe mwina za uh, kukhazikisa mwina secretariat kuti tikhale ndi secretariat yawoyawo because imafunika upange separate board imene ili ife ndi the daily running of the association ndi mwina kukhazikitsika kwa governance ndikuona ngati komanso kukhala ndi secretariat yonena kuti zithamangathamanga ndi zinthu zina mwina ndi chinthu chimene tapanga move bwino um, chinthu chinanso chachikulu ndi kumakhala ndi mapartnerships angapo ndi makampani eh, ndikuona ngati chimenecho chikutithandiza kwambiri eh, and chayamba kale kutithandiza kunena kuti mpira ukhale kupita patsogolo Ah, ndikambapo nthawi inayake za zimene tathandizidwa zimene zapanga improve kwambiri sport from ma partnerships amenewa komano kukhala ndi ma partnerships amenewa zatipangisa kunena kuti pakhale focus ina yake yonena kuti atsikana aja azitha kusewera komanso eh, mpira uzipita patsogolo komanso zatipangisa kunena kuti commercially tikhale nafenso tikupanga contribute to brand ya masponsors athu okay. uh, so chimenecho chofunikira chinanso ndi financial governance and financial prudence Eh, nthawi zina anthu akamakamba za mpira amangoti ndi za mpira nde ndalama zake zimakhala ngati kuti basi. zimakhala ngati zikulowa mu chibowo china chake Zoseweza. kuchoka uku ungomva kuti zatha kuti "Ah, zatha bwanji ndalamazi Eh, komano eh, anthu ngati mukulandira ndalama eh, zikuyeneka kulowa mu malo amene akuyeneka kulowa nde pamafunika mm, prudence pamalo pamene pakulowetsedwa ndalama Oho. Ah, sizimakhala bwino kunena kuti mwa njira ina mufuna muname kuti simuku- simuku- simukutapamo mmenemo ayi palibe kutapa komanso palibe amene akutapa so ndekuti ma issues a governance ndi zina zotero mukhala ngati mwapanga improve kwambiri komanso kukhala kuti tizipangidwa audit zimenezizo zofunika kukhala ndi ma AGM aja every year tizikhala ma auditor aja simumatha kuwachuna amene ayi ndekuti ikhalano issue ina ya maauditors maauditors samachunika oh ayi ayi at least mwina amene tikugwira nawo nanga popeza tifuna ndalama atipatse kujeni ku, ku, ku FDH nde tangopangani momwe ma- ma- masamu as, a, as an association kapena as an executive timafuna tiziphunzira kwa maauditors maauditors azitiuza mm. how to improve ngati pali anthu onena kuti we want to improve zinthu mmene tikupangira timafuna kuti anthu aja azatiunikire ife tidziwe on how we can even do it so zimenezo ndizofunikira um, sitingakhale tikumawachuna kapena kuti zioneke chonchi chonchi ndi kuti sitiphunzira komanso zinthu tizipanga molakwika zimene sizingathe kuthandiza association mtsogolo nkhani yabwino imene yabwera posachedwa apa ndi yakuti bwenzi lanu la NICO group kudzera mu Eris Properties akupatsani nyumba kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya masewero a mpira uh, wa, wa manja mdziko muno kukhala ndi nyumba yomwe ma Queens kapena enanso amene ali a national team ya netball atha kugwiritsa ntchito sindikudziwa kuti zimenezizi mukamaziona zikukamba chani zatsogolo la masewero athu mdziko muno Ah, i- izizi zithandizanso i think kuwapatsa nyonga atsikana chifukwa chonena kuti chimene tachiona nchonena kuti atsikana onse nyumba ayikonda kwambiri Ayikonda, eh? Eh, ayikonda kwambiri and ndiosangalala eh, ndi ma premises awo komanso kunena kuti eh, nanga si nyumba ija muna mkati muli mkati muli mapicture ayiwowo eni akewo so they feel like they are part of um, the national team mm. and komanso kunena kuti chinthu chichi ndi chathu komanso ma, ma, ngati macoaches alipompo ndi akumatha kukhala ma meeting pamakhala ndithu program yabwinobwino ndi a team manager awo okay. imene daily akumakhala kumapanga kuyambira mamawa making sure kunenanso kuti anthu akugona maola okwanira ndalama zingati zimene mwina mumagwiritsa ntchito mm. uh, kuti timu ili ku Blantyre ifunika akhale pena pake ngakhale mwina atakuyikaniko pa kamtengo kozizirira koma mumagwiritsa ntchito ndalama zochuluka bwanji zimene zipulumuke chifukwa cha kubwera kwa nyumba imeneyi ma cost athu amakhala ranging around 25 million and that's dependent on nambala ya anthu amene alowa mukampu because mukamalowa kampu kuyambirira kumakhala gulu lambiri yeah. it can be even 40 players or 35 players ndi namba ija imakhala kutsikatsika so depending on the number ndikuti mwina maloji ena amakhala kuti mugona awiri awiri olo mmodzimmodzi mukawerengera marumu amapanga cost between 50 and 80000 depending on how many uh, people are sleeping in the same room eh, mwina masingle beds awiri mwakuti mwakuti akupanga share kapena bedi yokhayokha mukapanga count ndi nambala ya anthu nambala ya maofficials eh, and number of rooms umapezeka kuti for three weeks timapeza kuti mwina ikupita mwina 21 million 25 million 20 yakuti million eh, zimene zimakhala ndalama zambiri panopa tungolipira rent basi because it's under a lease which is much much less we are making savings mwina a fifth eh, of what we were spending before sikuti ndi nthawi zonse zimene matimu anu azikhala ali mu kampu ndiye kuti kwinako basi ndi kwa anthu amene akuyang'anira basi azingo kapena pali kutsekulika kwina kwake kumene kwachitika Eh, tizi tizipanga rent out ngati airbnb where we are charging eh, mwina pa tsiku munthu mmodzi kodi tipange bwanji nyumba yonse and things like that tinayesetsa pa launch pathu kuti tipange ku invite matimu ena anabwera eh, Ah, sanabwere. Tinapanga invite akusi aku Silver. Eh, kuchitira kuti akabwera ku Blantyre kuno. Eh, aku bata chani eh, Nyasa Bullets. Eh. Eh, ndi ena kuti mwina abwere Adzangoona. adzangoona nawo lonchiyo kapena mwina kuganizira kuti mwina ndi malo amene angathe eh, kukhalamo eh, so eh, tinakam- tinaitanakonso aku Sulom Mm. kuti mwina mwake afikeko afikeko aoneko adzawauze matimu awo kuti kuli malo ena ake kuti mutha kukakhala uko. anakupezani ah sanaoneke so komano i Akupeza. know kuti mwina panali short notice ndi invitation so ndikudziwa kunena kuti they are aware and eh, tiwapanga engage with all the information poti ambiri chimene anafunsa ndikuti tipatseni information yonse booklet ma prices Yeah. kuti tipange share tipite ku nkhani yokhudzana ndi maqueens um, maqueens sizikuoneka bwino pa marankings ndaona enanso atuluka pompano tidakali pa namba 9 pomwe paja sitikusuntha sindikudziwa kuti ngati netball association of malawi mukamayang'ana mmene zinthu zikuonekera zikuoneka motani pakadali pano kuti mpaka na pa namba 9 kukakamirapo choncho Uh, si zinthu zosangalatsa um, eh, i think vuto lalikulu limene limakhalanso ndi ma national teams eh, pakakhala kuti pali mavuto ena ake kuti aonekere zimatenga nthawi eti eh, nanga simakhala ngati ukulera mavuto ache eh, osawakonza ndiye amadzatulukira nthawi ina yake komanso kuti ukonze zinthu kuti zizaonekere kuti zikusintha positively zimatenganso nthawi and i think ndi situation imene tayipeza panopa uh, so there are a lot of good things that are being changed kapena kuyikidwamo kuti zisinthe so ndi ndi chikhulupiriro kunena kuti mwina tikamazasewera matonamenti amene akubwera kutsogoloko pakhala improvement chifukwa pachitika ma changes zambiri uh, chinanso kwambiri mwina chimene tasunthako ndi use of sports science zimanena um, ah, madam aiva amakondonena kuti a body is a machine mm. you know you, you can only do so much with it and uh, pali ndi ma rules ake on how you can use that machine same thing with the body uh, you can't push it up to a certain level mm. komanso optimum performance yake imachitika at a certain level as well ulukapita ndine kuti pa age ina yake so umafunika kunena kuti at that particular time you fully utilize it and that's backed by science inuyo ngati a nam nkhani yokhudzana ndi kusuntha pakati pa amene ali ankhalakale ndi ena atsopano kuti apange timu yakutsogoloko mukuyendetsa bwanji ntchito imeneyo I- I think there's one rule that people must understand is that you can't take out all experienced players and remain with

palinso ena amene akuyambirira panopa for the first time so you need to mix it up always choyambirira chachiwiri pali ma targets aliyense eh, depending on position amene akusewera I- i've learned this pompano sindimadziwa okay Eh, so you you you pick players based on them being able to attain those targets. If you've got one under 21 and you are senior team, kapena experienced player and then you've got the experienced player who's still able to reach those targets and still be able to be fit and they're still supposed to excel do you then just take them out when they're still able to attend so sayansi ija ndiye kuti panopa ikugwiranso ntchito kumeneko yes because oyeza ngati awa akuyenera akhale mukampumu chifukwa cha u- usiniyo kapena chifukwa chakuti Yes. mafuta adakalimo yes because you know eh, palibe rule imene imanena kuti ukafika age 35 ndikuti you can't play if you look at even ku australia and whatever you've got players that are still able to play in actual fact uh, ndikumbukira deb nthawi ina akanapangapo kunena kuti pali ena amati when they've had children and they're coming back you find that they play much better than before ana amakhala kuti akwiya yes Ama- mwina nthawi yawoyo nthawi yatha apapa ndiri pangiri ndiri nthawi yochepa we have good coaches who know exactly what they are doing i'm not a trained coach and i think at the end of the day we need to be able to trust the people that are manning the teams that they know best they have studied they know the game and they know how to produce the best out of those players

bring in more players and so on until we have a team that we can rely on in the long term. And that's part of rebuilding, isn't it? amene ndithu ndi vitumbiko gubuduza president wa bungwe la netball association of malawi apapa ndi pampani ndipo tikamabwera kumeneku tiunikakonso pang'ono nkhani ziwiri zitatu uh, zomwenso ndi zofunikira kwambiri pa nkhani yokhudzana ndi kukweza masewero amenewa a mpira wa manja mdziko muno takhalani pomwepo

Deb anabwera koma pakatiponso tinamva kuti kunali restructuring ya technical team taona kaya ndi under 23 yomwe ndi stroke under 21 taonanso maampaya kumeneku mukhala ngati mwapanganso mwa, mwa ka restructuring even ku mens netball nakonso mwakhuzako chomwe mufuna kuti chipe chichitike ndi chani ndipo sindikudziwa kuti restructuring imeneyi mwayipatsa nthawi yayitali bwanji kuti tiyambe kuona zipatso mm, I, i think uh, mmene tinkabwera tinangopanga pick mwina ma positions awa kuti anthu akhale ma positions for a short time because i think panali pofunikira kuti tione magwiridwe a ntchito and um, si kunena kuti over time what can we achieve eh, komanso s- ndimaona ngati sizofunikira kuti tu- munthu upereke contract when you're only there for a year at the time we were there for a year it didn't make sense for us to give contracts for more than a year basically zimatheka kuti ndikuti mukuwasankhira anthu amene angathe kubwera as executives eh, mandate yathu ikulekezera for instance 2029 so we need to be able to only appoint or make appointments for that particular period. And maybe sometimes you want to pick up to maybe two years and then review if you need to change or bring in some changes and so on. So after one year ija imakhala kwambiri mwina zapang'ono pang'ono ma, ma period ochepa. Eh, this year ndi imene tinapanga commit I think as an executive kunena kuti mwina pano tingathe no kupanga focus eh, ma appointments a period yayitali and chifukwa chake mumaona ma changes amenewo Ah, muli ndi ma, ma, ma targets amene mufuna kuti mufikire kwa awo amene mwasankha maudindo amenewa zomwe mukuziyembekezera mu period imeneyo Mm, onse ali ndi ma targets awo koma Ah, queens mm, pali ma performance measures onse eh, ndi deputy koma queens target yanu yaikulu ndi chani um, i think target yathu ikuyambira kwambiri commonwealth games and africa cup chifukwa amenewo ndi ma competitions amene ali, ali mkati um, and ultimately we want to at least get to position 7 okay. if you look at pama ranking pa number 9 patsogolo pathu pali tonga then pali wales then pali uganda at number 6 tifuna awiri awa mwachoseni asakhalepo. asakuyandikireni akusiyani kuja si kwabwino Mm, chifukwa chonena kuti so when you look at macompetitions amene tasewera nawo ndi matimu oti titha kuwachinya so mwina anthu samamvesanso kunena kuti kodi marankings amabwerapo bwanji eh, sometimes ndi how frequent the games were playing you will see kunena kuti wales inasewera magemu ambiri Eh, inu mukungokhala ndi eya mwina ma changes amene amachitika aja chani mwina zovuta zina ndi zina zokhuzana ndi ndalama ndi chani so tikatenga zimenezozo zimakhala zotani zovutirapo nchifukwa chake pamafunika kunena kuti anthu tizitha kusewera komanso eh, umafunika kumachinyanso kwambiri kapena kumakhala close kwambiri in terms of mascores ndi anthu amene ali kutsogolo kuti utenge mapoints ambiri so zinthu zinthu zimenezozo zimene zikuyenera kuti tizipanga kunena kuti ujinatu ipange improve and tapanga i think pachitike ma competitions angapo pakatipa all the way mpaka na to the netball world cup zimene zizatipangisa kuti tikhale ndi maujeni maujeni okwanira i do hope kunena kuti tikamafika ku commonwealth tikhala titatsikapo pang'ono olo kapena ndinene kuti tik- chaka chinocho tikamata tikhala kuti yajoka kuna i i hope i believe we have dropped at least by one tikamazafika ku after world cup ndikukhulupiraso kuti tizatsikaso so ideally eh, it's not an im- decrease ku- ku- kuchepesa ranking yanu si tchito kuti ingachitike overnight komano ukakhala kuti pali ndondomeko zina zake zimene mukukhazikisa eh, komanso magames ambiri akuseweredwa over time umaona kuti mukupanga decrease because pamakhala nthawi zake zimene amapanga review mapoints anu nkuona kuti impact yake ndiyotani pa maujeni ma competitions anu msika ku uk australia new zealand umangomva kuti "Ah, apita koma pakadali pano pokha ngati msika umenewo udaduka sindikudziwa ngati mukuonapo mwayi okuti titha ukafa ukayambiranso pamene tinasiyira paja tikuonapo mwayi and i think chofunikiranso ifenso ndichonena kuti as an association i know tili ndi munthu wathu wa media marketing i know kuti ali ndi ndondomeko zina zimene afuna azipanga showcase talent ya atsikana amene tinawo nkhani kuti akusewera ma games paja the things that they're able to do mwina aziziwonekesa kuti atsikana aja azipanga komanso tili ndi eh, anthu amene akumatsata ma players athu mwina anthu atsikana athu amakhala kuti mwina sakudziwa okay eh, koma timakhala tikupanga encourage eh, ma scouts aja kunena kuti bwerani kuno and eh, Debbie has also been doing a lot of that eh, Okay. eh, maybe akaona kuti kuli player wina wake wabwino she's able to ask around and say mwinatu player uyu mumuone akati amutumizire atumizira zinthu so tingofunika kuti ifenso as an association tiziyesesa kutumiza content yopanga showcase talent ya atsikana imene tinayo komanso atsikana azilimbikira kuti afike mu national team because pamene akusewera at eh, national team level ndi pamenenso amakhala kutani akuonerwa okay mwina timalize ndi nkhani yokhudzana ndi kuunikanso malamulo oyendetsera bungwe uh, la nam ndamva kuti mu- mwayitanitsa uh, maganizo a anthu kuti aunikire malamulo akuyang'ana magawo ati ndikayendetsedwe ndi nkhani za chisankho kapena akuunikira chani m'malamulo amenewo well the constitution yathu ndi yakale um, ngati nsakulakwisa

it's, it's advanced how do you support ma regional committees how do you support ma districts komanso iwowo ma powers awo ndota um, what you notice sometimes is kunena kuti everything is so skewed as an aso ifeyo at executive level we need to report kwa ma regional chairs ndi ma- ndingoti ma affiliates onse kandi ku regional ku district komanso aku district ndi aku region akuyeneranso kupanga report kumtunda isn't it about what they are doing it's a two way street komano pamapezeka kunena kuti mwina zinthu ngati zimene zijazo sizikunikiridwa kapena sizikuchitika palinso ife timayenera kuwapanga fund ma region komanso ma, ma district zimene zonse zimachitika um, whether it's how we carry out elections eh, whether its eh, makomiti zikhala ndi disciplinary tilibe mmenemujamu kuti tipange kukhala komiti ya disciplinary to look at discipline pali zinthu za safeguarding zimene zabwera panopa kwambiri even things za sport science zimene tikukambazi eh, ma clubs kodi azipanga bwanji za super league zonse zija whatever it is how you manage the sport it needs to appear in the constitution so there is need kunena kuti anthu apereke feedback looking at what they know what could be improved mwina zinthu zina zimene zimalakwika atiuze because ife mwina sitingathe kuzidziwa anthu amene Komanso- ndiye kuti ndi ati kwenikweni amene akuyenera kupereka Ev- maganizo everyone can do it if they've got good ideas so we are looking at everybody that is within the netball fraternity kapena ma affiliates athu amene a- a- a- amene timapanga speak to onsewo aliyense akuyenera kutengapo gawo its disappointing kuti mwina panopa Eh, just a few days ago panali concern yochokera kwa makonsultants kuti feedback ndiyochepa so you, now you're saying tikapitiriza sipazakhala ndi mavuto kunena kuti eh, anthu sanapereke maviews awo it's important for people to speak up and give their views chimavuta ndi ownership i think osati mwina ife eti simunayendere mwina ma region kaya Zimene ma district zichitika, kuti komano- akamvetsetse chifukwa chani akuyenera kusintha zinthu ziwiri zitatu so process imene i think anthu akufuna kupanga ndiyonena kuti amve kaye maganizo anthu maganizowo apange put together then akamapita no face to face azikapanga no present kuti okay anzanu anati izi izi izi izi pa area iyi tiyeni tikambirane sungangopita nkumambonati okay mufuna chani chisinthe ah akuyenera kuti apange collect ma views aja zonse zimene anthu azilemba azike pamodzi kenakono akamapita ndi kuti akayambe kuzitani kuzipanga discuss zinthu zija alandire feedback apitanso uku akalandire feedback koma pakhale pali kuyambirira si pamenepopo ndi pamene pakufunikira kuti pachitike so pempho lanu ndilotani pempho langa ndi lonena kuti anthu atenge mbali Eh, akamanena kuti pali passion kapena is part of the love netball that's where you can show because mukambapo za future ya sport yanu komanso mmene mukufuna kuti ndondomeko zikhalire ndi ndikukhulupirira kunena kuti pempho langa ndonena kuti anthuwo ndithu a- awunikirepo komanso ayankhe mafunso amene ali mmene mujamo kuti ma consultants aja akamazabwera azakhalenso ndi mpata wokambirana nawo pa ma ideas amene anthu angapo akhala kupereka mwina mu zaka zitatu zomwe zikubwerazi zinthu zimene inuyo mufuna kuti zichitike ngati tikufuna kuti tsogolo la masewero a mpira wa manja lizayambe kuoneka kuti likhala ngati lizakhala lowala pomatha zaka zitatu ndi zinthu ziti um, so pali zinthu zambirimbiri tione national team kuti isuntha bwanji uh, how do we get ku eastern region kuti nakonso kuziseweredwa mpira komanso ma grassroots monse that's a priority eh, how do we get sport science to be izidziwika kwa wina aliyense and izikhala iku- pali zinthu zambirimbiri zimene tingathe kupanga komanso china chofunikira kwambiri in those three years as you've said ndi school we are hoping kunena kuti we can use sports as a tool to educate or kapena kunena kuti to spread the message about the importance of education chifukwa nthawi zambiri eh,

mpira komanso sukulu ndi chofunikira and i hope kunena kuti as we are finalizing mwina ma agreements ndi masa ngati mtsikana sakupanga bwino ku sukulu then asasewere mpira and iyi ndi conversation imene ndakhala ndi atsikana angapo ndikumbukira nthawi imene tinali ndi mukulu competition kunena kuti ngati sukulu ukusiya nkumapanga focus on native Issues ndipo zasewerazo. musabwereko sitikukufunanisoni because what we want is atsikana azisewera mpira komanso aziphunzi- azikhala focus ku school ngati ku school sizikuyenda koma kumpira zikuyenda then I, I think eh, then people will likely choose kwambiri kunena kuti abwere kumpira which is not wrong eh, so mwina mwake tikuyenera kulimbikira as an association kwambiri to eh, get this message across to everyone that is doing the sport who is playing the sport on the importance of education mwina ma competitions mwathumu tizikhala tikuyankhulayankhula mobwerezabwereza eh, pa kufunikira kwa sukulu madam president tithokoze kwambiri chifukwa cha nthawi imene munatipatsa uh, mbc yaona kuti ndi chinthu cha ulemu kwambiri kuti ngakhale munali otanganidwa koma munasungabe nthawi kuti ticheze nanu tsiku la lero zikomo tikufunirani zabwino zonse zikomo ameneyo ndithu ndi madam vitumbiko uh, vitumbiko gubuduza amene ali president wa bungwe la netball association of malawi kutifotokozera nkhani ziwiri zitatu zokhudzana ndi masomphenya amene alipo okweza masewero a mpira wa manja mdziko muno weseswas ndiye dzina langa ndi Popampani ndi programu imene tinali nayo kufikiranso nthawi ina tikufunira zabwino zonse babayi